Moni, nde ku usa mu 2022 nzimayi uyu dzina lake Kimberly Mulligan amakhala ndi amuna ake dzina lawo Matthew Mulligan abambowo ndi ana awo atatu. A Matthew wo anadzazindikira kuti mkazi wawo uyu Kimberly akupanga chibwezi ndi. bambo wina ankadzagwirira ntchito dzina lake Daniel. Danielyo nayenso anali ndi mkazi oti anapanga chinkhoswe koma amakhala limodzi anali ndi ana awo. Matthew anamuuza mkazi wake upanga chibwezi ndakugwira. Mkazi anangoti ah, usadandaule ndikathetsa. Sanakane anangoti ah, ndikathetsa. Anakhala dzaka 9 abambo aja kupeza kuti ah, ma bank mukuoneka ma transactions kuti pakutuluka ndalama modabwitsa kuti ndalama zikupita kuti mpaka ndalama kumafika 60000 kuti ndalama zikutuluka mu- mnyumba mu banki mwawo chani nkuzapeza kuti ndalama zija zikumapasidwa kwa ndani kwa daniel yemwe uja nkumfunsa kuti ah, iwe mesa unandiuza kuti chibwenzi ichi uda- wathetsa iye nkunena kuti a e, ndinathetsa koma chinayambiranso kenako zosadziwika bwino zoyeza kuti panatha zaka 9 akupangabe chibwezi mseri Matthew uja samakwiya ayi amangonena mtima uli phee kuti uthetse chibwezi nde mu 2022 anapezeka kuti anamuuza mkazi wake kunena kuti ndikufuna kuti ukathetse undipase umboni kuti wathetsa chibwezicho amayiwo nkunena kuti okay chabwino ngati ukufuna tiye konko kunyumba kwake kwa daniel uko ukachite kundimva ndikumuuza kuti chibwezi chatha abambo aja ada tiyeko chabwino zodabwisa anthu akuluakulu wina wa zaka 49 wina wa zaka 50 chani kaya kutengana kulowa mgalimoto ati ulendo kuyendesa kupita kunyumba kwa daniel ati akufuna akathese chibwezi akudziwa ati kuti kunyumba kwa daniel kuli mkazi ndi ana daniel sakuziwa china chilichonse kuti kukubwera anthu anthu aja kutulukira a Matthew aja kutuluka basi ati kufikira kumuyankhula Daniel anali mu galaja mmalo moti amuyankhule bwino bwino kutulusa mfuti nthawi yonseyi anali atabisa mfuti kuti akupita kukamutani kukamuombera Matthew kuona mfuti kuyamba kuthawa kumathamangisana panja ngati za mfilimu kuzapeza kuti adha nawonso a Daniel anali nayo yawo mfuti kutulusa kumaomberana ngati mfilimu wina pha pha uku ndi uku Daniel anapezeka kuti anaomberedwa phazi ndi bondo nkumayesera kuthawa komabe a Matthew aja akumuthamangisa akaziwo akuthamanganso eh, kusokosera pamene paja achibweziwo akazi a Matthew nde ataona kuti nayenso mwini nyumba sakuilola watenga mfuti ina anthu aja anathawira mgalimoto anthu aja anathawira mgalimoto Matthew ndi mkazi wake koma Matthew uja kumaomberabe faino amayendesa galimoto anali mkazi wake Kimberly masitu ati kumaomberabe nayenso Daniel kuti i kunyumba kuli ana anga kuli akazi anga kutenga chimfutiso nayenso kumaombera galimoto ija ikupita Tsoka ilo chipolopolo china chinafikira kumuwombera Kimberly uja pakhosi. Kufera pompo basitu a Mathew kumapita kuimba foni ku polisi koma pobwerera anatenga maliro. Apezeka kuti amapanga chibwenzi, zachipongwe kuti kumunyoza mamuna wake choncho umakhala pa chibwenzi mamuna umadziwa kumangomuyankha mamuna ali mtima zii kumapitilizabe nkunyamuka kunena kuti ndikupita kukathetsa chibwenzi kunyumba akudziwa kuti kuli mkazi wina kaya kunali kudelera kaya chinali chani wakapeza kuti waomberedwako ndi iyeyo. nde nkhani inali ku khoti matthew amanena kuti ine sindinamuombere ndani sindinamuombere kimberly wamuombera kimberly ndi daniel zinali dizoona koma matthew anamuombera daniel nde anali ndi mulandu owombera daniel mulandu wake ofuna kupha kunena kuti sunapite kuti ukayankhula nawo unapita kufuna kuwapha wakhala ukuchisunga mu mtima kwa zaka 9 kuti wakhala ukudziwa kunena kuti mkazi wako ali ndi chibwezi ndipo wakhala uchisunga mu mtima kwa zaka 9 ndiye kuti unapita kuti ukamuphe ndipo ukudziwa kuti pakhomo pali ana umangowombera chisawawa choncho nde anapezeka kuti after milandu yonse amene wazengedwa mlandu wokupha umupha kimberly si daniel amene anawombera uja wazengedwa mlandu ndi mamuna wakeyo anati iye chipanda kupanga zonsezi kunyamuka kupita ukoko nyumba pa- kukamupeza munthu pakhomo pake ndi mfuti uyoyo amangodzichita defend pakhomo pake nde wapezeka olakwa pa mulandu opha mkazi wake ngakhale iye sanamuombere mkazi wakeyo nde amuchaja zaka zosiyana milandu yosiyanasiyana mulandu wina woombera daniel amuchaja kaya ndi 12 years mulandu woombera mkazi wakeyo manslaughter amuchita sentence to 12 years zonse pamodzi chifukwa chonena kuti iye anachoka kupita pa khomo pa munthu nde uyu amadzidefenda zimenezo ndi nkhani zina wapezeka olakwa pamene anthu ena amaona ngati kuti sapezeka olakwa zimenezo ndi nkhani za manyengatoni ndi mmene zimathera zikomo kwambiri